An balima worotɛlali lajɛbagaw ani minnu bɛ k'an lajɛ Kayes TV kan nin waati in na n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw bisimila an ka jɛmukan kan jɛmukan min tɔgɔ ye un thé avec un thé avec bi Ee an ni mɔgɔ bɛna na te min ɲɔgɔn fɛ bi bi in na mɔgɔ dogolen tɛ mali kɔnɔna la maliyɛn caman b'a dɔn ka d'a kan a ye poste caman kɛ jamana in kɔnɔna la mɛ a bɛ fɔ cogo min na mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ an bɛna kuma di invité ma tɔgɔ sori ibrahima tarawele sori ibrahima tarawele jɔn ye a bɛna o fɔ an ye so i ka mi filɛ nin ye parce que minɛen don

o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sori ibrahima tarawele ye maliyɛnden ye maliyɛnden min a bangera bamakɔ yan a faso ye sinsanni ye segu jamana kan a baso ye sebekɔrɔ ye kita mara la sori ibrahima tarawele ye maliden ye min wulilen don ka jɔ maliko la min ye sɛji kɛ o ye jsi fɛcɛri ye min ye mouvement pionnier kɛ min bɛ a yɛrɛ jate ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana ka kɛlɛkɛcɛ dɔ ye mɛ an bɛ sori tarawele dɔn politigimɔgɔ fana ye fana sori tarawele politigi mɔgɔ politigi tɔn kɛ n kɔrɔ a ye jɔyɔrɔw fana kɛ politigi ko sira kan an b'a dɔn politigi tɔn dɔ tun na politigi tɔn dɔ la disons n'o ye FDP mali kura ye a bɛ cogo de ye baasi t'a la baasi t'a la FDP mali kura i y'a fɔ cogo min an b'o kɔnɔ sori ibrahima FDP mali kura secrétaire général ye hali an sigilen bɛ yɔrɔ min na an bɛ porofite k'an ka parti président fo ni o ye amadu cam ye ala y'a sɔrɔ nin wagati la ni an ka politigi wuli ka jɔ ni an kelen don ka o ɲɔngiri fɔlɔ ka kɛ ni jamana bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ ni o b'a ɲini jamanadenw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛ olu senkɔrɔmatintinbagaw ye donc o b'a jira quand même que parce que ŋunukan caman bɛ fɔ ko u t'a dɔn n'i bɔra FDP mali kura la dɔw k'i de parti créer ainsi de suite i bɛ min fɔ olu ye sa n b'a fɔ u ye dɔrɔn k'a fɔ n ma bɔ FDP mali kura la n bɛ yɔrɔ min na ka bɔ FDP mali kura la o tɛ n hakilinako ye parce que n y'a fɔ cogo min na n bɛ yɔrɔ min na n ka hami tɛ politigi ko ye n bɛ yɔrɔ min na hakili la hami bɛ malidenw na min tɛ politigi tɔnko ani politigi jɔyɔrɔ ɲini ko ye n ka hami ye min ye bi o de ye mali camancɛ fanga a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na mhm. eh, ka a se eh, a la daga la kunnawolo kɔnɔ mali woromasiri tabagaw n'o y'an ka sɔrɔdasi an ka finitigilakaw ye olu bɛ wuli ka jɔ min na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min mhm. haka ja mali dugu jukɔrɔ nafoloko n'an da bɛna s'a ma siga t'a la o bɛ se ka bɔ cogo min ka mali ka yɛrɛmahɔrɔnya segin a ma o de ye n ka hami ye an bɛ yɔrɔ min na d'accord an bɛ aw ladɔnniya minnu bɛ ka an lajɛ k'a fɔ ko e tɛ a bɛ nin ye concept kura ye concept min don an bɛ kɛ gɛrɛ in bɛ sigi cogo minnu na mɔgɔ dɔw bɛ an kɛrɛfɛ ani minnu bɛna jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sori burulayi jakite ale bɛ yan ale ye sanubɔla ye ani mariyamu kɔnɛ ale yɛrɛ kunnafonidila ye ale fana bɛ yan an b'a fɔ k'a fɔ ko u fana bisimila an ka kɛnɛ in kan sori an y'a ye i tun ye chef de cabinet ye amadu camu ka département na parce que amadu camu tɔgɔ fɔ san a kɛra IBK fanga kɔnɔna la vocal dɔ bɛ ka circuler sisan ko chef de cabinet dɔ ye dɔ kumakan don anw kɔni b'a dɔn kumakan ye min kumakan ye yala e sori kumakan de don a ne sori kumakan don i bɛ se ka a fɔ sori i ye nin contexte min na ani min y'a to malienw bɛ ka partager n bɛ hakilila jigin kɛ fɔlɔ k'a fɔ sori a ye jɔyɔrɔ kɛ sebekɔrɔ mɛri la tun ye kɔnsi kominali ye ka bɔ den fila ka taa don sɛri la kita kɔnse kominiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya seli ka sara kan an ye dɔ kɛ o la n ye san saba as natina baara la an kɛra as nas dezprizd k'a sisanpsli kɛra sɛri kabini ye vocal min bɛ ka circuler vocal nin a nana baroɲɔgɔnya dɔ de kɔnɔna la baroɲɔgɔnya min ani an gundoɲɔgɔnw ni an kɔnɔfɔɲɔgɔnw bɛ ka hakilina di mali ko kan ha ka ja sedeyawo jamanaw ye gɛrɛntɛ min kɛ mali kan ani faransi jamana ni union européenne ye gɛrɛntɛ min ɲɛsin mali ma ni a b'o gɛrɛntɛw kɔnɔ k'a fɔ o bɛ se ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ wuli ka na ka mali ka mali mali fanga ka u karaba u wajibiya ka don u sago da fɛ o kasi n'o hami ani danemark sɔrɔdasiw ka wuli ka na mali dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ ni mali jamana ɲɛmɔgɔw ma bɛn a la fo olu laseginni ko kɛ ɲɔgɔn sama sama ye o wagati kelen kɔnɔ aleman jamanaw fana ka awiyɔn dɔ nana munumunu an ka jamana sanfɛ o wagati kelen kɔnɔ faransi jamana mɔgɔw fana ka awiyɔn dɔ bɔra abijan ka na mali dugukolo sanfɛ ka segin mɔgɔ t'a nakun dɔn mɔgɔ t'a dɔn a nana ni fɛn min ye Kasa kɔnɔna la an ye an kɔnɔnata fɔ an dama ni ɲɔgɔn cɛ nka vocal a bɔra kɛnɛ kan n ma nimisa a la n ma nimisa a la parce que min bɛ n kɔnɔ n ye o de fɔ ni an seginna a kan n bɛ segin ka o de fɔ donc n bɛ se ka o de jaabi di sori burɛhima tarawele de kumakan don vocal in kuma a fanyara kosɛbɛ vocal in n'a fɔra k'an k'an sigi kɛnɛ kan sisan ka kuma mali politiki ko kan n y'a fɔ cogo min an dama ni ɲɔgɔn cɛ n tɛna o fɔ fɔ cogo la mais n ye min fɔ a kɔnɔ n bɛ segin o bɛɛ de kan wala n bɛ se k'o de fɔ vocal kan n'i a sɔrɔ o bɛ wasa kɛ d'accord an y'o faamuya an bɛ baro min na jɛmukan min don a wagati man ca kosɛbɛ an bɛ don sanu ko kɔnɔna la ka da a kan sori ka activité principale min bɛ yen san san o ye sanuko ye parce que i ka faamuyali la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bɛɛ ka kan k'i jɔyɔrɔ fa pour que jamana bɛ se ka bɔ transition in kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka Mali Malidenw bɛ se ka nafa sɔrɔ Mali ko la cogo min na ani Mali sanu ko la tantôt i bɛ se ka a historique k'an ye dɔɔnin mun nana ni sori ye o kɔnɔna la ani an bɛ niveau min na sisan bi bi in na n bɛ fɔlɔ ka hakili jigin kɛ k'a fɔ ɛ sori y'a ka wagati fanba kɛ a barina la parce que n ye n ba fa tɔgɔma ye o ye kita jamana de ye kita jamana ye sanu jamana de ye bawo an ni keɲeba kun bɛ ɲɔgɔn na donc o kɛra sababu ye n bɛ caman kalama mali dugu jukɔrɔ nafoloko la ha ka ja an ka damanda ko ni damansen sanu ko la donc wagati min na jamana na don nin gɛlɛya in kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya min ni a sababu fanba jalaki bɛ ta ka ɲɛsin mara kɛbagaw ma wa mara kɛbagaw fana san laban ninnu na k'a daminɛ démocratie nalen in na ka na se bi ma o mara kɛbagaw o ye politigimɔgɔw de ye donc a kɛra sababu ye ka sori ibrahima tarawele ɲugun politigi ko la dɔɔnin bawo politigi ko tun bɛ ka taga bolo min kan n'o de ye ni n tɛ maa min fɛ n b'a lagosi n b'a kɛlɛ n tɛ ala ka ɲuman dɔn a ye hali n'o bɛ bɛn jamana firili ma walima n'o de ye ni maa min ka di n ye n b'o lafasa n b'o ka ko bɛɛ lajɛlen don ba la hali n'o bɛ kɛ jamana juguya la donc o taabolo min bɛ an ka politigi ko la ha ka ja kɛrɛnkɛrɛnya la président ibrahim bubakari keyita ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma donc o ka fanga nana tiɲɛ tiɲɛ cogo min na ni bɛɛ lajɛlen y'a seere ye k'a fɔ ale yɛrɛ dɛmɛbagaw ka ɲɔgɔn kɛlɛ ani'u ka ɲɔgɔn juguya o jɔyɔrɔ bonyana a ka fanga tiɲɛni la ani'u ka jogo juguya fanga marali la o jɔyɔrɔ bonyana a ka fanga tiɲɛni la ka tɛmɛ ale a kɛlɛbagaw kan donc sori ibrahima tarawele nana miiri k'a fɔ ne bɛ se ka mun de kɛ n ka jamana ye bi n'o jamana in mago bɛ o la O de hukumu kɔnɔna la comme n ye chef de cabinet ministeriel ya kɛ comme n ye assemblee nationale baara kɛ comme n ye mairie baara kɛ donc ne y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'an ka jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ gɛlɛya bɛɛ kan adamadenw jogo yɛlɛmalen kɔfɛ o ye nafolo ko de ye, ok, sɔrɔ ko, kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kunkolo ko la da tugulan nɔfɛ ko don, donc ha ka ja hali tubabu jamanaw bɛ ɲɛdonya min kɛ an na, unhun, u b'u da donni min kɛ an ka jamana marali ko la a koɲɛ bɛɛ lajɛlen na, unhun, u b'u sen donni min kɛ an ka jamana hali a woromasiri tabagaw ka baara kɛ cogo la a fanba daluya b'a la o de k'a fɔ olu de bɛ nafolo bɔ ka don anw ka jamana la dɔnku ni mɔgɔ min anw ka jamana in jateminɛ danbe jamana de don ni mɔgɔ min anw ka jamana in jateminɛ an benbaw an bɔra minnu na olu ma kɛ delikɛlaw ye olu ma kɛ mɔgɔ ye minnu sɔnna ka siri fadenw na bawo diɲɛ sigilen bɛ fadenya de kan dɔnku sori y'a jateminɛ an bɛ se ka mun de kɛ anw ka jamana in kɔnɔ walasa an bɛ denigire fɛn min na anw kɛla delili jamana min ye jamana bɛɛ b'i da don anw kunko la ka sababu kɛ ko olu b'u ka nafolo de ta ka don an ka jamana la an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ dɔnku o nana jira an na k'a fɔ mali sanu o de delila ka mali danbe lasanuya ka kɔrɔ an ka jamana marabagaba minnu tɛmɛna kabini anpiri wagati la kanku musa ninnu kayamakan sise ninnu sunjata keyita ninnu min dɔnna n'u bɛɛ n'o ye kanku musa ye sinɔ manden bukari fana bɛ n'o ye abubakari de ye min kɛra sababu ye ka ameriki ye ka kɔn kirisitɔfu kolɔn ɲɛ dɔnku olu tun kɔ sɛmɛnen mun de la ɛsi jamana wɛrɛ de tun bɛ nafolo don olu ma ɛsi olu ka sɛnɛ n'u ka bagan mara n'u ka jamana lakanani kɛ o nafolo tun sirilen bɛ jamana wɛrɛ la ayi o tuma kun sirilen bɛ mun na a fanba kun sirilen bɛ mali dugu jukɔrɔ nafolo la n'o ye sanu ye o de kɛra sababu ye an ye tɔn sigi ka wulikajɔ kɛ o mali dugu jukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye an ka fɛɛrɛ kɛ ka mali sanu bɔ ka kɛ ka malidenw danbe lasegin u ma mm. ka mali ka yɛrɛmahɔrɔnya segin a ma mm. wa sanu hakɛ b'an ka dugukolo jukɔrɔ sanu hakɛ min bɛ bɔ mali kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ mali mago bɛ nafolo min hakɛ la mm. eh, fo k'a tɔ to dɔnku jɛkulu in sigira eh, a mɛnna fo ka na kɛ sisan nɔ a jɛkulu bonyana mɔgɔw farala a kan fo ka na inisiyatifu kura fana kɛra i kɛra min ɲɛmɔgɔ ye dɔgɔkun laban in kɔnɔna la n'o ye mali sanuko ye o fana ye jumɛn ye o ɲininkali diyara n ye kɔmi n b'a fɔ cogoya min na sori birahima tarawele ye mɔgɔ ye fɛn min ka di a ye a b'o de kɛ a dusukun dalen bɛ fɛn min a b'o de kɛ wa wagati o wagati ni jamana ye gɛlɛya sɔrɔ n b'a wajibiya n yɛrɛ kan ne ka n yɛrɛ jɔyɔrɔ n ka o ye mali ka gɛlɛya in wuli la ka bɔ a kan o de hukumu kɔnɔna la mɔgɔ dɔw hakili bɛ se ka k'a la demili duzi kudeta kɛlen ni gɛlɛya ɲɛsinna jamana ma an farala ɲɔgɔn kan ani jamana mɔgɔba wɛrɛw ka hakilina bila sen kan n'o kɛra ko denmisɛnw jɔyɔrɔ ne tun ye o ɲɛmaa ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ka denmisɛnninw bɛɛ ka kɛmɛ fila fila bɔ ani an k'an joli di a ka kɛ k'an ka wolomasiri tabagaw dɛmɛ a wagati la mɔgɔ min tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o tigi ye ne yɛrɛ minɛ ka n don kaso la n ye tile tan ɲɔgɔn kɛ sekirite deta mɔgɔw bolo a tile tan ɲɔgɔn kɛ biji mɔgɔw bolo nka n bɔlen kɔ o la n kɔntiniyera ka nafolo ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'a di jamana marabagaw ma donc k'a jira k'a fɔ sori ibrahima tarawele ka hakilina ye min ni maa o maa bɛ mali ɲɛmɔgɔya la o dɛmɛli ye ne kan wajibi de ye o tigi n'o o tigi ka di i ye n'o tigi ka go i ye o tɛ yamaruya d'i ma i ka i ka jamana ɲɛmɔgɔ labila bawo n'i ka jamana ɲɛmɔgɔ labila i ye jamana de labila donc o hukumu kelen kɔnɔ bi an y'an sigi hakili jagabɔ anw minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sanu ko ma anw de ko ko sanu bɛ mali jamana kɔnɔ ko mali bɛ se k'i jɔ n'a yɛrɛ ye hali ni tɔ jamanaw m'a dɛmɛ hali ni jamana wɛrɛ m'a dɛmɛ k'an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ ni jamana na bila gɛlɛya kɔnɔ kɔkanmɔgɔw yɛrɛ y'u ka dɛmɛ tigɛ jamana la hakili la wulikajɔ wajibiyara a ye kuma min fɔ k'a jira k'a fɔ ko kisɛ bɛ kuma in na donc o de kama an ye mali sanu baarakɛlaw an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fer mali ka weleweleda kan na mais tɔn wɛrɛw bɛ yen n'a fɔ muso sanubɔlaw femima i n'a fɔ drague national mɔgɔw i n'a fɔ fédération nationale des orpailleurs n'o fenom ye i n'a fɔ coordination pour la défense des orpailleurs i n'a fɔ chambre des mines déléguéw sigidaw la i n'a fɔ yɔrɔ minnu min ye kunnafonidilaw ye sanu ni damanduguw la ani tɔn caman wɛrɛ o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka sanu ni nafolo ta an seko damajira la kalo kelen kɔnɔ damanduguw bɛɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an ka n'a lase peresidan kolonɛli asimi goyita ma an ka ministre des mines lamini seyidu tarawele ka bonya kɔnɔna la initiative mali sanuko de mali sanu bɔlaw ka dɛmɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma dɛmɛ sugu jumɛn ka nafolo kamari ɲɔgɔn kan ka sanu kamari ɲɔgɔn kan ka n'a di an ka ɲɛmaaw ma u k'a kɛ ka malidenw kunko ɲɛnabɔ en fait n'o n'o kɛra o sɔn kɛ nafolo ye dɛ sanu tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ni ala sɔnna an seko mana kɛ min ye an b'o kɛ burulayi i bɛ an kɛrɛfɛ burulayi i ye sanubɔla ye i ni sori bɛ baara kɛ hakili la donc an bɛ jɛmukan min na baro don i bɛ se ka hakilina jumɛn di an ma aw ni sori ka jɛ kɔnɔna la FER Mali ka jɛ kɔnɔna la fo ka na Mali sanu ko la. Ok ok aa i ka ɲininkali diyara n ye. N tɔgɔ ye Burulayi Jakite. Ɛɛ ne ni Sori ka jɛ anw ni Sori ka jɛ ɛɛ Sori ka wulikajɔ de y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Ok ɛɛ sabu tuma min na ni jamana gɛlɛyara mɔgɔw mago bɛ ko ɲɛnabɔlaw de la. sabu an ye jɛkulu ye an ka jɛkulu fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ taa mɔgɔ ba caman ba de la an fana ye jɛkulu kelen an bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn o jɛkulu in ɲɛmaa dankan nin ne ye n'a bɛ fɔ a ma ko drague national drague national ɲɛmɔgɔ dankan nin ne ye drague ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ mali kɔnɔ a gɛlɛyalen kɔnɔna na an ni sori ye ɲɔgɔn dɔn sabu nkalon caman dara an na sɔrɔ hali an yɛrɛ tɛ minnu sugu dɔ ye produit chimique kow ni fɛn caman nkalon di anw na anw yɛrɛ tɛ produit chimique ninnu dɔn bon misali la kɛnɛ kan ko dɔw kan parce que sanu baara yɛrɛ kalite dama dama ye sanu baara cogo si tɛ yen ko ne tɛ min dɔn ka daminɛ a masin na ka n'a bila bolo la baara cogoya si tɛ yen ko ne tɛ min dɔn, ok, sanu baara bɛɛ la hɔrɔn ye daraki baara de ye mais bi sanu baara bɛɛ la gɛlɛman ye daraki baara ye gouvernement bolo Ala ni ɲɔgɔn faamuyabaliya y'a sababu ye, ok, parce que n'i ye daman sen yɔrɔ la i bɛ san kɛmɛ kɛ a tɛ dugukolo tɛ kɛ dugukolo ye, unhun, i bɛ tilen ka daraki baara wula fɛ i bɛna sɔrɔ a nɔ tɛ yen donc u tɛ fɛn suguya kelen tɛ bon produit foyi t'u bolo u bɛ min fana kɛ ji la o kɔni produit in kɔnɔ o kɔni fara dɔw tɛ tiɲɛɲɛ fiye i y'a faamuya donc o jɛ in kama an ye gɛlɛya sɔrɔ an ni gouvernement cɛ sori de nana an ma ani sokɛ kɛ surkakan kumada ye k'an bɔ bolola pour que an ka se ka lafiyada sɔrɔ o de y'a to an ni sori ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon an fana dalen don a la fana sori bɛ sira min kan nkalon t'a la dɛ ne yɛrɛ bɛ sanuko dɔn cogo min na ne b'a dɔn k'a fɔ mali bɛɛ ko tɛ an kana fɔ mali bɛɛ n'a ye mali bɛɛ ta ye mali latɔ ye kɛɲɛba dɔrɔn bɛ se ka mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'i y'a organiser k'a kɛ kɛcogo la nka mine hakɛ min bɛ kɛɲɛba e b'a hakɛ dɔn bolola baara hakɛ min bɛ kɛɲɛba e b'a hakɛ dɔn o sori min bɛ ka kuma fɔ ni sori ta tɛ n sigilen min ka bureau kɔnɔ bɛ ka kuma fɔ nɔ o ni s ye tɛnɛn bɛ yɛrɛ sori ye karisari ka karisari wuli ka mɔgɔ cɛ k'a kɔnɔ a taara damanda la a ye daman mɔgɔ min a bolo la a bɛ se k'a fɔ a ye daman juru sama la i y'a faamuya sanu bɛ baara yɔrɔ o yɔrɔ la sori yɛlɛnna machine sanfɛ ka machine wuli daraki sanfɛ ka wuli ka compresseur lajigin ji la ka gravier bɔ ka sanu ko ka bɔ k'a ye ka sɔrɔ k'i kunkolo kɔmi ka taa so d'accord donc n sɔnnen don a ye kojugu d'accord n ye n y'o faamuya Burulayi sani an ka taga pause la parce que ni thé sigira kɔrɔ k'an b'o min an bɛ taa pause la sani ka question kelen min b'o poser sori kun ɛɛ i ye Keɲeba tagali suganti mun na ka taga ee ee sanubɔlaw lajɛ k'i tɛgɛ don sanu na ne keɲɛba tagali suganti parce que keɲɛba de ye k'a fɔ ko mali mara cogo ma ɲɛ k'a fɔ ko mali jamana ɲinana malidenw kɔ k'a dɔn ko tilennenya ni laadiya ma kɛ mali sɔrɔ tilali la jamanadenw ni sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ keɲɛba de y'a symbole ye n'i ye keɲɛba jate minɛ sanu min bɛ bɔ mine industrielle ka sira kan keɲɛba a ka ca ni milliard ba kelen ani milliard kɛmɛ duuru ye san kɔnɔ milliard ba kelen ani milliard kɛmɛ duuru a ka ca ni o ye bon o bɔɲɔgɔnko bɛ bɔ damansen sanu fana la donc keɲɛba dɔrɔn dugu kɔnɔ san kɔnɔ nafolo min bɛ bɔ sanuko sira kan a ka ca ni milliard ba fila ye san o san mali kɛɲɛba sefa wari milliard ba fila mais n'i ye kɛɲɛba lajɛ sira tɛ kɛɲɛba sira goudron mɛtiri kelen a tɛ kɛɲɛba dugu kɔnɔ n'i ye kɛɲɛba lajɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ kɛɲɛba n'i ye kɛɲɛba lajɛ ekɔliso ɲuman tɛ kɛɲɛba n'i ye kɛɲɛba lajɛ kuran tɛ kɛɲɛba bawo kuran bɛ kɛɲɛba a bɛ tigɛ mɔgɔw bɛ si dibi la kɛɲɛba n'i ye kɛɲɛba lajɛ ji sanuman tɛ kɛɲɛba bi bi in na kɛɲɛba ji worobinɛ ji a minni ye danger ba de ye donc kalan yɔrɔ tɛ kɛɲɛba ka ɲɛsin dugu dugu jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ kɛɲɛba yɛrɛ n'o ye sanuko ye kalan yɔrɔ foyi tɛ kɛɲɛba min bɛ se ka kɛɲɛba ka denw kalan u yɛrɛ fa dugukolo jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ ni mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ jamana bɛɛ la ka na nafolo sugu bɛɛ sɔrɔ a la ka taa u ka jamana jɔ walasa kɛɲɛbakaw yɛrɛ bɛ se k'o kalan ka se k'o nafolo in bɔ a kɛ ka jamana nafa k'u yɛrɛ nafa donc kɛɲɛba ye i y'a fɔ cogo min na injustice ani tilenbaliya ani tɔɲɔli mali mara cogoya la a misaliya ye kɛɲɛba de donc o de kama an tagara kɛɲɛba et puis kɛɲɛba fana potentialité de don sababu de bɛ kɛɲɛba dugu jukɔrɔ nafolo de bɛ kɛɲɛba min ni an ye an ɲɛsin a ma n'an sera jamana sera a kɛcogo la k'i mago don a yɛrɛ la kɛɲɛba dugu dɔrɔn kɛɲɛba sɛrɛkili kelen pe a bɛ se ka nafolo bɔ san kɔnɔ min b'i jɔ ni mali budget national ye mali mago bɛ nafolo min na san kɔnɔ a nafolo bɛ bɔ kɛɲɛba dugu jukɔrɔ o kelen bɛ se k'i jɔ n'a ye donc n'i y'a jateminɛ ni nafolo kasabi bɛ bɔ dugu min na ani gɛlɛya ni folokotoli ni ɲɛmanɔgɔsi min ni dugu in b'o kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko mali tiɲɛ na a maracogo ma ɲɛ siga foyi t'a la d'accord an ka baro in diya ye min ye sanubɔlaw bɛ yan sanu minnu b'a minnu tɛgɛ la olu bɛ yan minnu b'a dugu bɛ yan ha min ye n ye sanu fɔ ka muso Yala ɲininkali b'i bolo sanni an ka taa pause la ka ɲɛsin soit sanubɔlaw ma ou bien sanu ko initiative ɲɛmɔgɔ ma en fait ɲininkali bɛ n bolo mais a tɛ sanu ko concerner directement a bɛ politigi sira de kan o fɛ kuma daminɛ na a ko ko u bɛ u ka parti politique kelen kɔ u ka activité ɲɔn dɔɔnini parce que u b'a fɛ ka a jira k'u bɛ transition kɔ u bɛ camancɛ fanga mɔgɔw kɔ k'u dɛmɛ alors je me dis que n'a sɔrɔ u bɛ ka camancɛ fanga de dɛmɛ u bɛ transition kɔ pourquoi u tɛ bɔ k'a jira publiquement ka activité kɛ ou bien je sais pas ka réagir cogo dɔ la k'a jira an bɛ ka camancɛ fanga dɛmɛ au lieu de ka to dibi la ka pousser pousser a kɔ i ye ɲininkali faamuya Ɲininkali fila de don ɲininkali ye ko ju min fɔ a bɛ i n'a fɔ a m'a faamuya dɔɔnin mais hali a faamuyabaliya kɔnɔ a ye ɲininkali min kɛ jaabi b'a la donc n y'a fɔ de ko ne de ye n ka politigi baara ɲɔngiri parti politigi tɛ dɛ ne yɛrɛ sori birama tarawele de ye n ka politigi baara ɲɔngiri nin wagati la ka n ka énergie bɛɛ lajɛlen consacrer camancɛ fanga senkɔrɔma tintili la ka ɲɛsin mali ka yɛrɛmahɔrɔnya o sɔrɔli sira ma sanuko sara kan mais an bɛ politique tɔn min na n'o ye FDP Mali kura ye ale fana bɛ cɛmancɛ fanga a bɛ k'a senkɔrɔma tintin wa a dogolen tɛ k'a kɛ bawo sigikafɔba min kɛra an ka mɔgɔ sen yer'o la wa sigi fɛn o fɛn bɛ ka kɛ hakili jagabɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ baara o baara bɛ ka kɛ cɛmancɛ fanga a bɛ se ka kɛ kunnawolo ye cogoya min na an ka parti ɲɛmɔgɔyaso ka cɛbɔ walima a ka musobɔ sen bɛ a bɛɛ lajɛlen na donc k'a jira k'a fɔ parti kɛlen tɛ k'a ka da tugu parti b'a ka baara la mais adamaden wagati dɔw bɛ na mɔgɔ ma i bɛ i yɛrɛ ko dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ ko dɔ kan donc i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la ne ye mɔgɔ ye n bɛ ala barika da fɛn min bɛ n dusu la n b'o de kɛ n dalen bɛ fɛn min na n b'o de kɛ wa fɛn min ka di n ye n bɛ o de kɛ n jamana ko la d'accord an bɛ deux minutes di i ka te dɔ min fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka plateau kan merci à très bientôt Te min an bɛ segin ka na tuguni sori an bɛ sanu baro la bi n'i tun ye an ka jamana lajɛ fɔlɔfɔlɔ la n delila k'i ka publication dɔ kalan i y'a sɛbɛn a publication na ko musokɔrɔbaw sanu tun bɛ bɛɛ bolo mais sisan an muso minnu bɛ yen n ma da a la ni sanu bɛ u bolo politique jumɛn bɛ aw bolo pour que sanu bɛ se ka segin cogo di maliens taya la walasa a bɛ se ka kɛ an musow bolo mara la effectivement i y'o min fɔ n'i y'a jateminɛ culturellement et historiquement n'i y'an ka danbew lajɛ ani an ka kɔrɔlenw ka tariku lajɛ i bɛ taga a sɔrɔ ka kɔn hali diɲɛ jamanaba minnu bɛ bi n'olu ye sanu ta k'a kɛ marafɛn ye k'a kɛ sɔrɔ kɔkɔrɔmadon fɛn ye sanu tun b'o cogo de la anw fɛ yan n'i y'a jate minɛ an ka du du ka danbe kun lakɔlɔsilen bɛ ni sanu de ye sanu bilankɔrɔ tun bɛ yen n'i y'a jateminɛ mɔgɔ kelen kelen fana n'i ma dɛsɛ sanu tun bɛ k'i bolo hali kabilaw ka sanu tun bɛ yen ala an ka foroba laada la fɛn caman tun bɛ a tun bɛ fɔ ko maakɔrɔw ka daga kɔrɔ dɔ bɛ yen ko a tɛ se ka labɔ a tɛ se ka sɔn ni bɛɛ ma bɛn a kan mais sɔnni fɛn tun tɛ ko boli nka en réalité sanu de tun b'a kɔnɔ ko min mɔgɔ kelen ta tɛ kuma dɔw la i bɛ t'a sɔrɔ kabila de ta don kuma dɔ la kabila in bɛ tila a bɛ kɛ dugu caman ye bawo ni kabila dugu bonyana dugudenw bɛ bɔ a la bugudaw bɛ bɔ a la olu bɛ yɛlɛma ka kɛ dugu ye donc a bɛ fɔ ko ɛ u ye walasa u ka se ka daga in nabɔ ko fo dugu in bɛɛ dugutigi ka bɛn a kan ok parce que u bɛɛ jɛ foroba nafolo de bɛ yen o de ye réserve ye ɛ donc ɛ o laada kɔrɔ min tun bɛ an fɛ yen du fana kɔnɔ n'i y'an kelen kelen ka du historique lajɛ Mali du bɛɛ sans exception i bɛ taga a sɔrɔ soit balimakɛ dɔ ye kungo sɔrɔ a fɔra ko du muso dɔ ka sanu bɔra k'a kɛ k'a a sɔrɔ bɔ kunko la unhun walima dɔ ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ mais nafolo ko gɛlɛyara a fɔra ko u mamuso u ba u balimamuso u tɛnɛmuso dɔ ka sanu de feerela ka k'a ye unhun walima an bɛ du min yɛrɛ kɔnɔ an fɛn fɛn bɛ dugubaw kɔnɔ yan an bɛ du minnu kɔnɔ n'i y'a du ninnu sanni tariku ɲini k'a dɔn i bɛ taa a sɔrɔ nafolo mugu tun maralen man ca bawo nafolo bɛ yɛlɛma yɛlɛma dévaluation bɛ a la nafolo yɛrɛ bɛ bɔ dɔ la ka taga dɔ la mais sanu ye nafolo ye min b'a nɔ la ni dɔ ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la donc an ka du ninnu an bɛ dugukolo minnu kan bi n'i y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ a du caman santɔ la walima a du fanba santɔ la an y'an kɔ filɛ an balimamuso walima an baw ou bien an mamuso dɔw la ka olu ka sanu ta k'a feere k'a don an ka dugukolo la donc o b'a jira k'a fɔ sanu ye anw ka danbe ye a tangafɛn de a tanga bere de don sanu de fana an ka nafolo ye an ka sɔrɔ ko sɛmɛjiri ye sanu ye donc FER mali b'a ɲini de maliɛnw ka segin o danbe kɔrɔ ma an ka segin o danbe kɔrɔ ma i y'a jate minɛ bi mali musow bɛ bɔ yan walima mali sanu sannaw bɛ bɔ yan ka taa dubai jamana kan u bɛ taa sanu dilanen san k'a don u kan na o ye kunmasuli koba de ye o ye kunmasuli koba de ye kankun musa ka dugu dugu tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye tɔgɔ sɔrɔ sanu ko la ka tɛmɛ anw ka jamana in kan donc anw ka jamana mɔgɔ ka kan ka bɔ jamana wɛrɛ kan ka na anw ka jamana sanu de ɲini ka tila ka wasoda ye ka fɔ nin ye kankun musa ka jamana sanu de ye mais anw ka bɔ an ka dugu la ka taa sanu ta dugu wɛrɛ la o ye kunmasuli

so nana n'o bɛn jate ye ka ɲɛsin an ma y'a faamuya n y'o faamuya maintenant mariam temps caman t'an bolo tuguni sori politigimɔgɔ don a bɛ vi caman na ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo ka ɲɛsin a ma ɲininkali bɛ ne bolo sisan sori ka explication kɔnɔna i b'a k'a fɔ a bɛ sanu maîtriser A ye sanu domaine ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn alors a bɛ ka tila k'a ta ka kɛ dɛmɛ k'a ɲɛsin transition ma pour que wa wagati ka se ka fɛn an bolo cogoya min na ko munna sori ma na ni nin hakilina ye tuma min na ala ka hinɛ IBK la o tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la tuma min na munna hakilina in nana sisan et puis a bɛ pousser ka ɲininkali wɛrɛ kɛ est-ce que sori tɛ ka don nata plasi politigi dɔ de labɛn yen ani min fana fara o kan est-ce que sori tɛ ka mine dɔ ɲini a yɛrɛ fana don la wa o bɛ mununi minɛ don sori ɲininkali in diyara n ye o ɲininkali in tun bɛ daminɛ sori ye nin wulikajɔ daminɛ wagati jumɛn o tun bɛ ɲininkali in a jaabi nɔgɔya bɛ hakilijigin kɛ k'a fɔ ka wuli ka ɲɛsin mali sanuko kɛlɛ ma ka kunnafoni di sanuko kan ne y'a wulikajɔ daminɛ 2010 ka wuli ne yɛrɛ ka wuli ka ɲɛsin a ma mɛ kabini ka kɔn o ɲɛ n tun bɛ kunnafoni di caman kɛ sanuko kan n ye o baaraw daminɛ sebekɔrɔ mara la an ka funankɛninw caman bɛ yen n'u tun bɛ taa damandaw la u bɛ na ka na ladilikanw ɲini n fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ko caman na mɛ san 2010 de sori ye moto ta o y'a sɔrɔ politiki ko t'a kun ye dɛmɛjɛkulu tɛ an kɔfɛ an ma tɔn sigi ka moto ta k'a boli ka bɔ bamakɔ yan ka taga dabiya ka taga kɛɲɛba ka taga fo sitakili ka segin ka na jabaru ka taga amdalaye ka taga libɛrta ka segin ka na faliya kɔndoya ka boliboli kɛ ka sanubɔlaw kunnafoniya u bɛ baara min na baara in bɛ se ka don ba la cogo min na k'a labɛn a ka jamana nafa sori ye o circuit min sori tun b'a kɛ moto sanfɛ n'i y'a jateminɛ a ka ca ni kilomɛtiri ba kelen mɔgɔ minnu bɛ kɛɲɛba ni bamakɔ kilomɛtiri hakɛ dɔn o taa ni ka segin dɔrɔn o bɛ taa kilomɛtiri kɛmɛ kɔnɔntɔn na an dɔn an tun an bolo ko sisan de ye sori ye nin ko in daminɛ parce que bɔra kabiniya la b'a la dɔn so ka circuit fɔlɔ n'o ye mhm. eh, n yɛrɛ y'a wele ko le circuit de l'or n y'o fɔlɔ o parcours fɔlɔ fɔlɔ n y'a kɛ 2010 donc eh, a n ye parcours filanan min kɛ mhm. o kɛra 2014 k'an mhm. to assemblée baara la o de sen fɛ eh, a bɛ fɔ dugu ma ko amdalaye o dugutigiw minnu bɛ yen ani damantigi minnu bɛ yen an y'u fara ɲɔgɔn kan ka u dɛmɛ pour que u bɛ se ka sɛbɛn k'u ka dugukolo la bawo kabini wagati n y'a f'u ye k'a fɔ aw sigilen bɛ aw bɛ daman baara de la nka aw bɛ dugukolo min kan maa wɛrɛw ɲɛ jɔlen bɛ dugukolo nin na minnu ye minitigiw ye n'o ye to damantigi ye n'olu ye sɛbɛn k'aw ka dugukolo ninnu na aw bolo bɛ bɔ aw ka dugukolo la aw yɛrɛ minnu fa dugu don aw ye a ɲini jamana bɛ hakɛ b' aw bolo sariya bɛ se k'aw yamaruya aw k'aw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ société coopérative ye aw ka se sɛbɛn ɲini aw ka dugukolo la donc an ye o baara dɔw kɛ ka o kuncɛ 2014 o y'a sɔrɔ sori bɛ assemblée nationale la donc sori nalen gouvernement kɔnɔ donc a ye wulikajɔ caman fana kɛ donc ka jira dɔrɔn k'a fɔ nin tɛ fɛn ye min ni a daminɛna bi mɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ wagati min na ani an ye ko bɛɛ dabila k'an ɲɛsin a ma ani yɛlɛma minnu ni jamana bɛ o kɔnɔ waati dɔw bɛ kulera i kulekan bɛ mɛn ka tɛmɛ wagati dɔ kan waati dɔ fana bɛ yen n'i b' i ka wulikajɔ tila ko caman ni ɲɔgɔn cɛ ani n'i ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin ko kelen ma o tɛ kelen ye dugu dɔ bɛ ko amdalaye a bɛ faraba komini na o dugu garabali min bɛ dugu in kɔnɔ sori de kɛra a sababuya ye a sababu kɛ an y'a jira k'a fɔ u bɛ taa baganw san yɔrɔ wɛrɛ ka na a faga u ka damandaw la ka na a dun u ka damanda la n'u yɛrɛ ye garabali sigi u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka commune bɛ nafa sɔrɔ d'accord donc k'a jira k'a fɔ sori ni sanuko wulikajɔ eh, a ma daminɛ bi a ma daminɛ IBK ka fanga kɔfɛ a kɔnna IBK ka fanga ɲɛ wa IBK ka fanga kɔnɔ a tora sen na wa IBK ka fanga kɔfɛ eh, a, a continuera continuera. mais min bɛ yen kɔni n'an bɛ eh, jɔnwala fɔ o la o de ye kɛlɛ in a galabu bonyana kosɛbɛ IBK ka fanga binnen sababu b'o fana la bawo n'i bɛ dugu kɔnɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ma olu sɔrɔ i tɛ jamana ka dɛsɛ i t'a dɔn ka se hakɛ dɔ ma sori ye chef de cabinet ya kɛ wagati min na a y'a dɔn k'a fɔ ko mali jamana jɔn ko ala an ka jamana marabagaw an b'u jalaki ko caman na nka a ŋaniya b'u kɔnɔ nka sɔrɔ de tɛ u la bawo jamana yɛrɛ baaracogo labɛn ani jamana nafoloko ɲini cogo labɛn jamana kɔ sɛmɛlen don kosɛbɛ kɔkan jamanaw ka dɛmɛ na sori bɔlen chef de cabinet a bɔra ni dusu kasi min ye o de ye ŋaniya minnu tun bɛ a la ni a ma se ka olu waleya ka sababu kɛ nafolontanya ye ka sɔrɔ an bɛ ka tagama sanu sanfɛ bi sori y'a ɲɛsin de ye fo an k'o sanu bɔ dugu jukɔrɔ k'a kɛ k'an ka gouvernement la kolo gɛlɛya jamana ka se ka ka yɛlɛma kuma faamuya a fɔra n ye ko wagati min dira ma k'o wagati banna Ɛɛ an bɛ dakurunɲa laban kɔni fɔ walasa an bɛ se ka jɛmukan in kuncɛ cogo minnu na bolola dakurunɲa laban jumɛn b'i bolo dakurunɲa laban min bɛ ne bolo ne kɔni hakilina ye min ye an bɛ fɛn o fɛn ɲini mali la mali dugujukɔrɔ nafolo dɔrɔn de bɛ se ka mali bɔ bolo la foyi tɛ se ka jamana in bɔ bolo la ni dugujukɔrɔ nafolo tɛ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la sinon embargo tɛ se ka kɛ Mali la o, d'accord i b'anw datugu san 100 an tɛ bɔ ka taa yɔrɔ jan an bɛ balo i bɛna wari de di anw ma an ka sanu nɔfɛ, d'accord o diyara an ye Mariam an b'a ɲini halisa Sori ka dɔ fara a ka cɛsiri kan ka denmisɛnninw dɛmɛ pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la, Sori Ibrahima Traore ne bɛ aw fo ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'u fo, unhun, an ye wulikajɔ in min kɛ tuma dɔw la an n'u bɛ balan an n'u bɛ tu ɲɔgɔn na ko dɔw la u y'an bonya u y'an bonya u ye ko to an ta la an b'u fo k'u barika da la n b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u hakili to musow ka hakɛw la daman duguw la ani tubabu mines kɔnɔna la sociétés minières kɔnɔna la an ka malien musow u minɛlen bɛ minɛ cogo min na a waleya dɔw bɛ yen a ka kan ka kɛ jɔnya wagati de kunna a man kan ka kɛ bi donc n bɛ sinsin musow ka hakɛ ko kan société minière kɔnɔna la n'o ye tubabu damanw kɔnɔna ye an balimamusow tɔɔrɔlen don u ɲaninen don n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani maliden bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an ɲɛsin mali sanu ko ma n'i y'a kɛ sori sago ye bi malien bɛɛ bɛ taa sanu bɔ kɛ kuma fɔlen tɛ ka dama tɛmɛ n'i y'a kɛ sori sago ye bi du tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ min ni a bolo tɛ sanu baara la baw sanu de bɛ se ka kɛ sababu ye bi ka mali bɔ nɔgɔ la o la i y'a fɔ cogo min na n'i y'an ka sanu bɔ k'a bila an ka jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛna anw sɛgɛrɛ an ka sanu nafa nɔfɛ bawo diɲɛ nafolo diɲɛ sɔrɔ a kɔ sɛmɛlen don sanu de la ala dun y'o caman di an ka dugu ma an bɛ ala deli jamana ye ala k'a basigi Amina ya rabi. an bɛ ala taala deli jamanadenw ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ amina. mali dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye Ala k'a to a ka yeelen bɔ malidenw ye FER mali ka cɛsiri initiative mali ko ka cɛsiri ye ala ka jamana in bɔ nɔgɔ amina ya rabi nin dugawu ninnu na an bɛ bi jamukan kuncɛ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu tun bɛ k'an lajɛ kayi TV sanfɛ ani worotaalali sanfɛ nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw hakili jigin k'a fɔ ko an ka invité tun ye sori ibrahima tarawele n'ale ye initiative mali sanuko ɲɛmɔgɔ ye an filɛ yɔrɔ min na sisan sanu ko mali sanu ko a da donna a la k'a ɲɛfɔ Initiative min don sisan bɛ se k'a dɛmɛ cogo minnu na baro in kɔnɔna la an kumana caman kan an kumana vocal min circulera sosiri ka politigi kuma kan ani mali sanu ko kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ worotaalali ani kayi TV sanfɛ wasalamu